siga t'a la an bɛ foli ni tanuni ani barikada ni waleɲuman dɔn an b'a lase an filɛbaw ani an lamɛnbaw ma an lajɛbaw diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ yen n'u b'u sigi ni ka makɔnɔni kɛ youtube sanfɛla la ani facebook kan maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ an kɔlɔsi sanga a n'a ka waati arajow sanfɛ an n'an ka dɔnnikɛlaw minnu bɛ yen nɔ n'u kumakan de bɛ mɛn n'u tɛ ye nin waatiw kɔnɔ diɲɛ développé la an mako b'a la bɛɛ lajɛlen ka an sɔrɔ image sanfɛ o de hukumu kɔnɔ bi ani an ka dɔnnibaa dɔ bɛna baro kɛ dɔnnibaa min bɛ ni anw n'a bɛ masala arajow sanfɛ maa mako siraw fɛ maa caman wulila ni ka n'a lajɛ ka tiɲɛ segin a ma ka tila ka tiɲɛ segin a dɛmɛbaaw ma n'o ye anw ye ani anw minnu bɛ baara ɲɔgɔnya la sanga a n'a ka waati o kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ bi an taamana an n'a ka se ka masala ka wuli ka na baro kɛ ni a ye a ka dɔnni kan dɔnni min bɛ yen ni a y'a kalan fa sira fɛ dɔnni min bɛ yen n'a y'a kalan ba sira fɛ i n'a fɔ an y'o layidu de di aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen na ma k'a fɔ n'an ye dɔnnikɛla ɲuman ye dɔrɔn n'a bɛ se ka ko dɔ dilan mali kɔnɔ walima mali kɔ kan a man kan an makunnen ka to k'a tigi makunnen to sinon nkalon bɛ ka tiɲɛ dun bi k'a tunu o de kosɔn an mako b'a la nkalon ka taa tiɲɛ ka se ka ye mɔgɔ bɛ min dɔn ni i y'o fɔ dɔrɔn i bɛ wasa n'i k'i bɛ pan ni mɔgɔ wɛrɛ kaman ye n'a si min janfa fani cogo o b'i janfa o la bi an n'an karamɔgɔ dirisa ture an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a fɔ ma ko tumutumorikɛ denkɛ o ye n ka terme de ye k'o d'a la ka d'a kan an n'ale de jɛra a ye fɛn damadɔ di an ma fɛn damadɔ min ni an bɛ waso n'a ye bamakɔ n'an yera an bɛ wasa o fɔlɔfɔlɔ a ka bolabaara siraw fɛ o ye moriya ye ka hadamadenw dɛmɛ a y'o kɛ anw ye an yɛrɛ ye jɔyɔrɔ ye a la o tɛmɛlen kɔfɛ a ye fɛn dɔ d'an ma min bɛ an ko diya an mɔgɔ ɲɔgɔnw ye anw bɛ ala tanu ka ala barikada ni an ka mandiya fitinin min b'an na ale ye caman fara kan an b'a fo la k'a ni ce a y'o min kɛ an ye o kɔfɛ a ye safinɛ d'an ma safinɛ min n'an y'a ko n'an bɔra an tɛ fɔ an gɛrɛsɛgɛ kɔ fiyewu o fana ye ala tanu koba ye o de kosɔn ko safinɛ caman bɛ bamakɔ nka a ɲuman man ca ale ta y'a ɲuman dɔ ye an bɛ ɲumantigi wɛrɛw dɔn o n'a baro o kɔfɛ bi an nana n'a bɛna masala kuma kunkuruni waatini kunkuruni nka lamɛnba ni lajɛba i jija i ka to k'a lajɛ i k'a lamɛn i k'a ka nimoro ta an bɛna fɛn min fɔ n'i y'a sɔrɔ ka a lamɛn ni ala sɔnna ni n'an karamɔgɔ dirisa ture ye ɲɔgɔn sɔrɔ min b'a ko la i bɛna dɔn karamɔgɔ dirisa asalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatulahi wa barakatuhu alhamdulillah adama an b'i fo a diyara n ye an bɛ an kanubagaw fo an lajɛlikɛbagaw ani an lamɛnbagaw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka tila ka hakɛto ɲini bɛɛ fɛ ni waati na ka d'a kan an bɛna masala min kɛ bamanankan na ne dugulen tɛ bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne ye dirisa ture ye kɔrɔbɔrɔkɛ de don ka bɔ tɔnbaktu jamana kan an bɛ ka dɔɔni fɔ bamanankan na walasa an kanubagaw ani an filɛlikɛbagaw bɛ se ka nimisa wasa sɔrɔ cogo min na o de ye bi an sigi kun ye an b'i fo kosɛbɛ nin kuma in kɔnɔ karamɔgɔ dirisa ture o diyara n ye mɔgɔ mana dɔn k'i sugu dɔn a b'i ka ko ɲininkali a b'a nɔgɔya karamɔgɔ dirisa ture i ye mun kalan kɛ alhamdulillah rabbil alamin ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ adama sani n ka i jaabi ni ɲininkali la n'i ye mɔgɔ ɲininka e ye min kalan e bɛ mun dɔn a tigilamaa kan k'i jaabi jaabi cogo ɲuman na ne ye kuranɛ kalan de kɛ depuis ne fitinin tɔnbakutu kɔni n'a y'i diya i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ min ko ale tumukutuka ye i bɛ se k'a ɲininka kuranɛ la a bɛ dɔ f'i ɲɛna donc ala y'an gɛrisɛgɛ don kuranɛ kalan na an ka famille la an ka duba la depuis an fitinin an tɛ foyi dɔn kuranɛ dɔn kuranɛ kalan ani hadisaw fiqihiw dɔnni caman caman mais a bɛɛ baselen bɛ kuranɛ de kan ne ye kuranɛ kalan de kɛ ni ala sɔnna tabarikala karamɔgɔ dirisa ture o bɛ diya n ye o de bɛ kɛ sababu ye an bɛn'i ɲininka ani ka se ka masala hadamadenw minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen mago b'a la u ka se ka fɛn dɔw sɔrɔ n'o ye sababu ye sababu ale ko k'an ka wuli k'ale fɛnɛ ɲini de kuma dɔ la sababu bɛ taa don maa kan f'i siso kɔnɔ nka kuma dɔ la i tɛ sababu sɔrɔ f'i ka wuli ka taama donc anw taamana de k'i sɛgɛrɛ walasa n'i ka se ka kuma i ka nin dɔnniya kan n'o ye kuranɛ sura mugan laban kuranɛ sura mugan laban ka na duguma o ye jumɛn ye an'a bɛ se ka mun kɛ adamaden ka ɲɛnamaya la sɔni an ka se a ka kɛwale ma kuranɛ sura mugan laban a jɔyɔrɔ jumɛn ye alhamdulilayi adama ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kuranɛ sura mugan laban min bɛ duguma diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ o de kɔnɔ lahara bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ ni maa min t'a dɔn a k'a tulomajɔ a ka a ɲini k'a dɔn ni kuranɛ sura mugan laban fɔra a bɛ daminɛ suratu tiini de la watini watini ka taa bila birabin nasi la kul awuzu birabin nasi n'i y'a jateminɛ a bɛ bɛn sura mugan de ma o sura mugan fana o ye kuranɛ de mais an y'a kanu ka fɛn mugan wɛrɛ fara a kan mhm. ka se ka mɔgɔw dilan ka an yɛrɛ nimisa wasa mhm. ka kanubaw nimisa wasa o ye jumɛn mhm. o ye yiri mugan ye kuranɛ sura mugan a sɛbɛ cogo bɛ yen n'i y'a kɛ adama i hami mana kɛ fɛn o fɛn ye diɲɛ la n'i kora a la ala b'o dilan dirisa e b'a fɛ k'a fɔ ne ye sisan maa min k'a daminɛ watini ka na se wanasi ma ko ni maa min y'a nasi sɔrɔ ka yiri in k'a la k'i ko ɲinifɛn bɛ sɔrɔ adama siga t'o la n bɛ fɛ ka masaliya fitini dɔ d'i ma awɔ k'a daminɛ watini ka taa bila birabi nasi la fɛn bɛɛ lajɛlen b'o de kɔnɔ la sura dama dama dɔ b'o kɔnɔ awɔ min bɛ nafolo di mɔgɔ ma o sura in kelen alqari'atu qari'atu suratul qari'a aa adama n'i ye dɔnnibagaw ɲini u b'a fɔ ko foyi si tɛ nafolo di mɔgɔ ma min ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka alqari'atu bɔ mhm. a nafolo baara siraw bɛ awɔ suratul qari'a mhm. ni kuma diyara n da awɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ka dɔnni kɔnɔna la mhm. ko karuna ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ ko a ju ye alqari'a ye hmm. o bɛ o sura mugan ye hmm, kɔnɔ hmm, sanni ka se nafolo ma mun de bɛ fɔlɔ i bɛ fatuhu de ɲini dayɛlɛli sura dɔ b'a kɔnɔ n'o ye fatuhu ye iza jaa nasurulahi wal fatuhu gundo de bɛ yen ko ya fatahu dayɛlɛli jaa nasurulahi o sura fana o bɛ sura mugan in kɔnɔ n'i kora a la adama dayɛlɛli côté koyi e bɛ dayɛlɛli min kɛ fo ka taa diɲɛ wuli e tɛ datugu bilen yɔrɔ dɔw fana fɔ a la sura fila b'a kɔnɔ tellement olu ka farin u ka gɛlɛn a fɔra ko ni nin baara in kɛla mɔgɔ mɔgɔ ye fɛn fila b'i kɔnɔ i tɛ se k'a nasi sɔrɔ i k'i ko a la

kafiri ko fɔ sura kafiri ko fɔ sura kosɛbɛ o fana mhm. dɔnnibaaw ko mɔgɔ min ye nafigi ye walima mɔgɔ min ye hasidi k'e tɛ se k'o kalan i tɛ se k'o kalan dɛ alkafiruna ma nɔgɔ dɛ ni nin sura mugan labɛn labɛnna a mhm. nasi labɛnna mɔgɔ min ye hasidi ye mhm. mɔgɔ min ye kafiri ye e t'a nasi sɔrɔ diɲɛ cogo si la k'a fɔ k'i b'i ko a la ala yɛrɛ tɛ sɔn a ma ka d'a kan ala yɛrɛ y'a latigɛ mɔgɔ mɔgɔ min ye nin nasi sɔrɔ k'i ko a la hali n'a sɔrɔ dangɛrɛ b'a tigilama kɔ a b'a yɛrɛ sɔrɔ a bɛ bɔ a cogo la a kabakoma yɔrɔ ye jumɛn mɔgɔw dɔw bɛ depuis fitinilama u bɛ k'u ko furaw la u bɛ ka nafolo baaraw kɛ u bɛ ka gɛrɛsɛgɛ baaraw kɛ mais ça va pas o ka ca dɛ ni ala ye mɔgɔ mɔgɔ min gɛrɛsɛgɛ don nin nasi na adama n'i kora a la depuis i fitininama e delila ka ala deli fɛn o fɛn kɛ min ma jaabi mhm. ni kɛra ne la a kɛcogo la a bɛɛ bɛ jaabi mhm. ni waati n'a kɛcogo tɔgɔ waati ka dɔgɔ an na de adama ni nasi nasi tɛ k'a fɔ ko an bɛna sigi ka ɲɛfɔli k'a kan mhm. sabu n'i ye an ka maakɔrɔbaw ka gundo ye gundo min de don ni mɔgɔ min sɛgɛnna diɲɛ la ni mɔgɔ min ɲanina kosɛbɛ n'u sera an ma ni de bɛ baara k'a d'u ma sabu nafolo baaraw bɛ kɛ mɔgɔw ye mandiya baaraw bɛ yen o kɔni bɛ b'i bolo dɛ a caman caman bɛ yen mais dɔw b'a bɛɛ de kɛ u tɛ jɔ yɔrɔ de y'i minɛ o ka ca dɛ n'o ye mɔgɔ min sɔrɔ n'i bɛ sɔrɔ ka bɔ ka baaraw ye mais sisan nin yɔrɔ la an ti fara i la f'i k'a yira an na video in ka surun cogo cogo f'an ka se ka tigɛkan fila saba sɔrɔ nin ko kɔnɔ e b'a fɛ k'a fɔ ne maa min bɛ yen a ye kɔrɔn boli a ye tilebi boli yiriw dira a ma bɛɛ y'i ta kɛ mɔgɔ si ma jɔra a la e b'a fɛ k'a fɔ nin sura mugan ni nin yiri mugan faralen ɲɔgɔn kan k'a d'a ma k'a tigi bi a bɛ bɔ a cogo la wa adama siga foyi t'a la ah, dirisa an ma siga a la ala yɛrɛ ko ten ko ale ye kun fayakun masa ye o ye tiɲɛ n'i ye ala ka tɔgɔw ni ala ka kumakan kɛ ni fɛn o fɛn ye a b'o de kɛ ne bɛ masala fitini dɔ d'i ma an balimakɛ bɔra fo Côte d'Ivoire ka taa an sɔrɔ fo Tombouctou jamana kan o y'a sɔrɔ an bɛ Tombouctou ale taara yen a ye cɛkɔrɔba de tɔgɔ mɛn a taara ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔba ye ko ale ye mori sugu o sugu kɛ ka somaw bɛɛ kɛ ka dɔnbɔba kɛ fɛn kun b'a kun dɛ mais sisan de fɛn de cɛra sisan ça va pas ale tigɛla ko yɛrɛ la dannen tɛ maa si la bilen ale terikɛ dɔ de tun bɔra an fɛ o de ye yɔrɔ nin baro k'a ye ale taara a sigira ni cɛkɔrɔba ye baro kɛ a bɔra kuma kɔnɔ k'a ɲɛfɔ cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba ko k'a sigi a ka hakili sigi ni ala sɔnna a bɛ segin a nɔ kɔrɔ la a bɛ a bɛ na adama ne yɛrɛ bolo de y'o sɛbɛn sɛbɛn cogo de b'a la k'a fɔ ko e b'a daminɛ watini ka watini sɛbɛn ka a tɔ tɔ sɛbɛn ka taa bila fo birabina la o tɛ sɛbɛn cogo de b'a la sɛbɛn waati fana de b'a la ne yɛrɛ bolo de sigira k'a sɛbɛn k'a di cɛ ma cɛ taara n'a ye ka yiriw ɲini k'a k'a la cɛ seginna ka taa u ka jamana kan n'o ye kodowari jamana ye adama cɛ de tora o la a ka kiliyan kɔrɔw a ka juru kun bɛ mɔgɔ kɔrɔ minnu na olu de bɛɛ y'a wele olu de b'a wele ko e karisa ko e ka juru dɔ kun bɛ n na waati dɔ la dɛ ko ni ala sɔnna n b'i sɔrɔ i fɛ n t'i ka wari d'i ma ale y'a ka juru de nana sara k'a sara k'a sara des millions u y'a ka wari sara ten k'a ban ale nana a yɛrɛ sɔrɔ bi diɲɛ hɛrɛ sugu bɛɛ b'a bolo a bɛ kodowari jamana kan a bɛ se ka kɛ ale ɲɛ bɛ an kan sisan a b'a dɔn an bɛ kuma min kan a kelen tɛ a n'a ɲɔgɔnna caman kuranɛ sura mugan laban adama cɛ o cɛ mhm. walima muso o muso min ye sansi sɔrɔ wali min ye gɛrisɛgɛ sɔrɔ k'i ko nin la mhm. aa ni min y'a la o ye ala jɔyɔrɔ ye dɛ mhm. ne b'a fɔ n ka kumaw bɛɛ la ko ala de don ne tɛ e tɛ fura in fana tɛ ala de don ni mɔgɔ min dara ala ko la ala de don ni mɔgɔ min fana dalen tɛ ala ko la o y'a tigi ka kunko ye nka an kɔni jigi sɛmɛlen bɛ ala de kan an b'a dɔn fana ni ala sɔnna ma ni mɔgɔ min kora nin la e tɛ nimisa fiyewu sabu ala yɛrɛ ko a t'a yɛrɛ sɔsɔ fiyewu baasi t'a la t'a yɛrɛ sɔsɔ baasi t'a la n'ala sɔnna eh, mɛ dirisa ture i kɛlen kɔ k'o fɔ an ɲɛna o b'an bila an ka ɲininkali kunkurunin dɔ kɛ hali n'a ɲininkali ma jɛɲɛ maa dɔw bɛ tunga fɛ olu b'an sɛbɛkɔrɔ lajɛ olu mago bɛ jɔ nin na a sɔrɔ cogo olu bɛ n'a sɔrɔ wa a bɛ sɔrɔ cogo di olu ka sira fɛ o ye fɔlɔ ye a filanan i k'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka baara jaabi cogoyaw tɛ kelen ye ɔ yalima muso ani cɛ u ka baara la bɛɛ bɛ se ka damakɛɲɛ nin baara in na wa adama nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ mhm. tunkarankɛw an b'u fo kosɛbɛ mhm. k'a d'a kan olu y'an kanu kosɛbɛ kosɛbɛ mhm. u y'an ka minɛnw caman ta mɛ min fi ɲɛna o ɲininkali la cɛ fara muso kan a bɛɛ kelen nin baara in na ni mɔgɔ mɔgɔ min mago b'a la a bɛ baara kɛ fɛn tɛ k'a fɔ ko e b'a fɔ ko ne mago bɛ nin la a bɛ baara kɛ k'a d'i ma ni mɔgɔ min ko ale mago de b'a la ne b'a lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔla est ce que nin nasi ani nin tigi tagabolo bɛ taa wa
yen ye o n'o tɛ mɔgɔ caman y'a ko mɛn o n kan bɛ yen de ma u nana ne k'u ma ko non e ta tɛ ne ta tɛ ɔhɔ baara ka ɲi ne ta tɛ a bɛ lajɛ de n'a sɔrɔla nasi ani e yɛrɛ bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye wa n'i kora nasi la est ce que e bɛ mago fɛn min nɔfɛ e b'a sɔrɔ wa mako bɛ yelen na i bɛ mɛnɛ wa e bɛ mɛn n'a y'a jira n na k'a fɔ ko n'i y'a k'a ye dɔrɔn a nimisi bɛ wasa a baara bɛ k'i ye mɛ n'a y'a jira n na k'a fɔ ko e e ta t'o ye sira wɛrɛ b'i labila an b'i labila
e b'a dɔn diferansi dɔ de bɛ ne ni mori caman cɛ i yɛrɛ y'o ye caman labila min fɔra an ye u y'an wele koyi moriya ye fɛn saba dɔrɔn de ye ni mɔgɔ min y'a dɔn dɔrɔn e bɛ lafiya moriya kɔnɔna na alhamdulilayi filɛli kɛ ɲuman mori o mori n'i bɛ se filɛli ko ɲuman ɲuman na a e bɛ mɛɛn k'a sɔrɔ i tɔgɔ ma tiɲɛ i tɛ se ka to wari ko tɛ o o ye tiɲɛ ye dɔnni de ko o ye don tiɲɛ fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnni yɛrɛ de bɛ yen a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen tiɲɛna mɔgɔ cayara minnu b'a dɔn cayara bi dɛ dɔnni yɛrɛ kɔni kɛra ni wari t'i kunna bilen ko i tɛ fɛn dɔn ko anw kɔnɔna ganna dɛ sabu an minnu bɛ bɔ burusu kɔnɔ anw de y'a ye an ka maakɔrɔbaw bɛ yen nɔ lamɛnbaaw ka hakɛ to an'an lajɛbaaw i b'u ye kurusi nɔgɔlen b'u la fini jɛlen t'u la fini farafaralen don u bɛ tila ka gaari ni miseli ta k'o fini kala olu bɛ tila k'u dati k'o pati la a tɛ k'o gɛsɛ la u da yɛrɛ ti ko u ɲɛ yɛrɛ ti ko ka jɛ a bɛ faamu kɔni i n'a fɔ a bɛ silamɛ na a bɛ selibali la u t'u yɔrɔ bila ko caman na olu bɛ tila ka daji tu tafu la e b'o siri cɛ la i mago bɛ dilan ɔ mɛ ne anw fɛ bamakɔ yan n'i ti vewiti kɔnɔ n'i ti katikatiw kɔnɔ n'i ti ka yaala etazibaw sanfɛ k'e ti fɛn dɔn o y'anw jigilatigɛ bamakɔ yan dɛ O ye ca- o ye caman mɔgɔ sa Ah, o y'anw y'an kɔnɔ kɔnɔnafili yan dɛ dɔnnibagaw fana y'o kɛ tapazi ye Mhm. hali ni fɛn tɛ mɔgɔ min kun Awɔ. a bɛ taa fɛn dɔ singa Awɔ. a b'a ka baaraw kɛ Ah, Ala. ni mɔgɔ y'a ye dɔrɔn u b'a fɔ ko dɔnni de bɛ k'a sɔrɔ o tɛ n bɛ min fɔ dɔrɔn dɔnni Awɔ. a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen Ahaa. wari ko in ko tɛ o dɔnni ko in de don fo Oui. mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ walayi dɔnni yɛrɛ de bɛ yen a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen alhamdulilayi ni mɔgɔ min y'a kɛ fana e b'a ye taa ka na foyi foyi t'a la Alhamdulillah. ne kun ye kuma dɔ f'i ɲɛna Mhm. ko fɛn saba dɔrɔn de ye moriya i y'o fɔ ni mɔgɔ min bɛ se filɛli ko ɲuman na i y'o fɔ ni mɔgɔ taar'i fɛ a ka kunkow la e b'a lajɛ dɛ a bɛ kɛ wa a tɛ kɛ wa dɔw b'a f'i ɲɛna k'a bɛ kɛ hali n'i ma saraka foyi fɔ a tigi ɲɛ hali n'i ma baara k'a ye ala y'a latigɛ ka ban a bɛ kɛ dɔw bɛ yen a bɛ kɛ mɛ a ka gɛlɛ kosɛbɛ e b'a ɲɛfɔ a tigi ye dɔw fana bɛ yen mhm. ala m'a latigɛ yɛrɛ a tɛ kɛ kan'a da dɔnnibagaya ma dɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye mhm. hali malayika ni ala ma sɔn fɛn min ma o ka kɛ mhm. e tɛ se k'o kɛ donc n'i ko k'e ye dɔnnibaa ye k'e b'a bɛɛ kɛ a ye ma sira bila o yɔrɔnin dɔrɔn de don n'i y'a fɔ a tigi ɲɛ k'a bɛ kɛ n'i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ala ye sababu dɔ de d'i ma e bɛ se k'a dɔn karisa nana fɛn min kama k'o bɛ se ka kɛ e b'a dɛmɛ o sira fɛ a b'a teliya de mɛ ni a y'a yira k'a fɔ ko ala a m'a latigɛ a tɛ kɛ e b'i yɛrɛ sɛgɛn e b'a bila ka taa kɛ n'a sɔnna o de don n'a ma sɔn fana o don dɛ dɔnni yɛrɛ de don o dɔrɔn de don ni mɔgɔ y'o dɔn dɔnni na dɔrɔn i tɛ sɛgɛn bilen ni ala sɔnna n'ala sɔnna i ka kuma ka laban n'i ka wele ka laban ka ɲɛsin nin dɔnni fɛn ma adama ne ka kuma ka laban n bɛ hakɛto de ɲini mɔgɔw fɛ bamanankan a fɔ cogo la a man nɔgɔ dɛ
mɛ n b'a fɛ ka min fɔ dɔnni sira kan fana ni dɔnni dɔnni tɛ k'a fɔ ko an bɛ sigi ka a commentaire kɛ olima an bɛ sigi k'a fɔ k'an bɛ kuma dɔ de fɔ a kan mɛ e b'a dɔn adamaden ni mɔgɔ yɛrɛ de y'i kanu e tɛ se k'u bali foyi si la fo n'i yɛrɛ tɛ min dɔn n'o tɛ dɔnni ye gundo de ni dɔnni ye gundo de an bolo a ka girin an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ walayi mais kanubagaw ni mɔgɔ y'i kanu i tɛ se k'a sara sɔrɔ kanubagaw de y'a laɲini i n'a fɔ a mɔgɔ minnu a y'a baara kɛ a dira mɔgɔ minnu ma olu yɛrɛ de y'a laɲini k'a fɔ ko aa an kɔni kun tigira dɔnni caman na mɛ ala y'an gɛrɛsɛgɛ don nin na an y'a kɛ an ye jɔyɔrɔ y'a la mɛ mun na mɔgɔw bɛ k'u ta ta fɔ mun na e t'a fɔ mɔgɔ ɲɛna pour que sa k'a dɔn tiɲɛ de don e k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna ni min sɔnna o de don ni min ma sɔn fana salamu aleykum aleykum salam mɔgɔ jagoyalen tɛ o min y'a kɛ de b'a nafa sɔrɔ an tɛ taa di mɔgɔ si ma et puis na nɛma bɛɛ fana kuma caman t'a la an ka dɔnni de an ta ye an tɛ mɔgɔ musalaka la foyi foyi k'a fɔ ko ni e bɛ nin kɛ ten bɛ nin kɛ ten non non en tout cas an ka dɔnni la an bɛ min dɔn an b'o de f'i ɲɛna n'an y'a f'i ɲɛna cogo min na fana ala bɛ sɔn a bɛ kɛ ten ni ala sɔnna ala y'o k'a ye an bɛ bɛɛ fo ka hakɛto ɲini bɛɛ fɛ o de y'an ka kumakan laban ye n'ala sɔnna o diyara n ye eh, an lajɛbaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bɛna an lajɛ waati o waati kuma o kuma kɔnɔna na an bɛ bɛɛ fo k'a yira u la k'a fɔ an ni tumutu karamɔgɔ denkɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye idirisa ture ye a sigilen bɛ an fɛ bamakɔ fajigila ale sigiyɔrɔ kɔnɔna na yan i k'a dɔn k'a fɔ ni maa minnu mago bɛ a la nɛgɛjuru sira min bɛna to ka tɛmɛ image kɔrɔ o y'a ka nɛgɛjuru siraw ye o kɔfɛ anw bɛ dakurunya damadɔ fara a kan i n'a fɔ jɛmukan daminɛ an y'a yira aw la anw minnu filɛ nin ye ni anw ni ninnu bɛ baara kɛ u bɛ fɛn dɔ di anw ma an bɛ wasa i n'a fɔ u bɛ fɛn dɔw di an ma an tɛ wasa wasa ye ala de ta ye fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu u bɛ fɛn min kɛ anw ni aw ye ko ala de bɛ wele a la ala de bɛ sɔn a bɛ kɛ walima ala de bɛ ban a ti kɛ e bɛ na ne ka karamɔgɔkɛ fɛ yen ne adama min nana a fɛ yen ne min kɛra sababu ye k'a ko fɔ e ye f'i k'a dɔn k'a fɔ ko ne adama yɛrɛ ka laɲini dɔw bɛ yen o ma se ka sabati karamɔgɔkɛ yɛrɛ fana b'a dɔn cɔ k'ale fana ka laɲini dɔw bɛ yen k'olu ma se ka sabati n'o tɛ n'ale tun bɛ min ɲini ala fɛ n'ala b'o bɛɛ d'a ma ale tɛ fɛn fɔ e yɛrɛ nka ale bɛ min ɲini ala fɛ ale ye dɔ de kalan ale mago bɛ fɛn dɔ de la k'o kɛ e ni ale ye donc n'ale ye ala wele ni ala y'ale ka wele jaabi e ka sababu bɛ bɔ o de kɔnɔ n'an dara ɲɔgɔn na an bɛ wasa i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an bɛ a ɲini tungarankew fɛ sabula mali tungarankew de sɛgɛnnen don dɔnnikɛla ko la bi kosɛbɛ sabu u tɛ kolon ni ɲuman dɔn bilen ni min bɔra k'a ta fɔ u bɛ da o la ni min bɔra k'a ta fɔ u bɛ da o la don o don wariw bɛ minɛ ka dun magow ti ɲɛ anw bɛ wele kunnafoni dɔw bɛ d'an ma an fari bɛ faga donc an b'a ɲini karamɔgɔ dirisa ture fɛ a k'a jija réseaux sociaux kan an bɛ se ka fɔ maa kura don a bɛ min di diɲɛmaa ma arajo la dannaya sɔrɔla a kan bamakɔ yan cogo min a k'a jija diɲɛ kɔfɛmaw an mago b'a tɔgɔ duman na sabu mɔgɔ caman nana a fɛ yen nɔ minnu y'a jira anw na k'olu nana karamɔgɔ dirisa ture fɛ yen nɔ ko a y'olu ta dilan dɔw ko k'olu nana ko a ko ko n tɛ se a bamakɔ ni karamɔgɔ bɛɛ y'o kɛ an bɛ lafiya dɛ donc an bɛ dugawu dɔ k'a ye ala ka si ni kɛnɛya d'an n'a ma wa maa min kɔnɔna gannen don furuko la i kɔnɔna gannen don gɛrisɛgɛ ko la i kɔnɔna gannen don dawula ko la ala kama nimoro in ta wele bani aw ka bɛn a la ni min bɔra a la an b'a ɲini aw fɛ a k'a fɔ k'a ka animatɛri adama ka nimoro d'aw ma aw ni ne yɛrɛ bɛ kuma min ma b'o la an n'o lakali ɲɔgɔn ye an b'a fɔ baaraw ɲɛna wasalam